OK, Dia daoibh, a chairde, Oide Ciarán anseo agus ba mhaith liom an measúnú a bheas ar siúl againn sa téarma seo á phlé sa bhfíseán seo. So, le bhur dtoil, em, éistigí go cúramach le gach rud agus má tá ceist ar bith agat ina dhiaidh seo, eh, seol ríomhphost chugam agus déanfaidh mé mo dhícheall an ceist sin a fhreagairt. So, toisc go bhfuimid ag déanamh an teagasc sa bhaile, beidh an measúnú difriúil. So, sa téarma seo, beidh mise ag díriú isteach ar an measúnú leanúnach. So, continuous assessment. So, beidh mé ag féachaint ar gach rud atá tú ag déanamh idir an seachtain seo, so sin an seachtú lá is fiche de mí Aibreán, agus deireadh an téarma seo. Agus beidh mé ag tabhairt grád duit bunaithe air sin. Ach, le bheith cothrom le gach duine, tá mé ag iarraidh a bheith soiléir maidir leis sin freisin. So, beidh an grád sin déanta suas le ceithre cuid, 25 faoin gcéad gach ceann. So beidh 25% ag dul ar rannpháirtíocht. Right. Mar sin, má tá tú ag logáil isteach gach lá agus má tá tú ag déanamh an obair gach lá agus ag seoladh isteach an obair ar an mbealach gur iarr mé ort, beidh tú ceart go leor. Ciallaíonn sé sin má tá foirm Microsoft le líonadh isteach, go bhfuil tú ag líonadh isteach an bhfoirm sin agus ag brú ar 'Submit'. Má tá rud éigin le seoladh chugam trí ríomhphost, go bhfuil tú ag seoladh an ríomhphost sin leis an teideal ceart air ionas gur féidir liom é a fháil. Má tá sé le cur ar OneNote, bí cinnte go bhfuil an teideal ceart air agus go bhfuil tú ag cur isteach sa bhfillteán ceart ar do chuntas OneNote ionas gur féidir liom teacht air mar Muna féidir liom teacht air, ní féidir liom é a mharcáil agus ansin ní ní beidh fhios agam go bhfuil sé déanta. So caithfidh sé bheith déanta sa bhealach gur iarr mé ort a dhéanamh, le bhur dtoil. Now, beidh an ceist is mó ag daoine ná cad mar gheall ar daoine tinn? So má tá tú tinn caithfidh tú ríomhphost a sheoladh chugam ag rá go bhfuil tú tinn agus nach féidir leat an obair a dhéanamh ar an lá sin. Chomh maith leis sin beidh ar do tuismitheoir ríomhphost a chur chuig do oide ranga nó do cheann bliana nó an leas-príomhoide nó an príomhoide. chun na daoine sin a chur ar an eolas. So, má tá tú tinn lá amháin agus muna féidir leat an obair a dhéanamh, iarr ar do thuismitheoir nó do chaomhnóir ríomhphost a sheoladh chuig d'oide ranga nó do Cheann Bliana nó an Príomhoide nó Leas-Príomhoide le rá nach bhfuil tú in ann don obair an lá sin nó le seachtain sin nó pé rud atá ag tarlú agus scaipfidh na daoine sin an scéal leis na múinteoirí uile atá agaibh. OK, so, i ndiaidh sin tá 70 cúig faoin gcéad. Beidh sin déanta amach as trí píosaí oibre atá le déanamh, a haon, dó agus a trí. Em, now, braitheann na píosaí oibre sin ar an obair atá déanta againn agus ar an dul chun cinn atá feicthe agam. So b'fhéidir sa dara seachtain, eh, feicfidh mé go bhfuil muid ag críochnú le caibideal agus go bhfuil mé chun, eh, léamhtuiscint a thabhairt daoibh. Ansin beidh an léamhtuiscint le déanamh agaibh. Beidh trí ceisteanna ina dhiaidh le líonadh isteach ar an bhfoirm Microsoft ach beidh sé ráite agam ar an bhféilire ar an OneNote, ar an leathanach OneNote í féin agus ar an Microsoft Form go mbeidh mé ag úsáid na freagraí sin mar chuid don measúnú leanúnach. So beidh an eolas sin agaibh faoi thrí. Ansin just deineann tú an obair mar is gnách agus eh. Déanfaidh mé marcáil air agus tabharfaidh mé cuid den ghrád duit bunaithe ar an bpíosa sin. So, tá sin anseo. Inseoidh mé go soiléir duit ar an leathanach OneNote, ar an bhfoirm Microsoft atá mar phíosa oibre mar chuid de do mheasúnú leanúnach. Beidh sé seo le feiceáil freisin ar an bhféilire ar an gcéad leathanach den OneNote. So, sin an chéad leathanach a thagann suas nuair a osclaíonn tú an OneNote Gearmáinise. So, cinntigh le do thoil an OneNote a sheiceáil gach uair a mbíonn eh, rang Gearmáinis agat. So má tá Gearmáinis agat ar d'amchlár, tá obair le déanamh agat. Oibrím lá nó dhó roimh ré. So tá mise ag déanamh an taifead seo ar an Domhnach toisc go bhfuil mé ag eagrú an obair don Luan. Beidh mé ag obair an, a, ag eagrú an obair don Mháirt, ar an Luan agus ar eile. Mar sin, fiú má tá mise tinn, beidh obair suas mar, eh, táim lá romham féin. So, má tá Gearmáinis agat, tá obair le déanamh agat, tá sé chomh simplí sin. So, just le bheith soiléir daoibh, ní scrúduithe iad na measúnuithe seo. So, ní gá duit suí síos i gciúnas agus iad a scríobh amach cosúil le scrúduithe. Is measúnú leanúnach é. Mar sin, is check in le bheith cinnte go bhfuil tuiscint agat ar an obair atá déanta go dtí seo. Mar sin, is píosa beag agus éasca le láimhseáil cúpla uair sa téarma seo. Mar sin, ní gá daoibh a bheith buartha fúthu. I mean tá sibh sa bhaile, tá an tacaíocht ar fáil ar líne, tá súil agam go bhfuil an tacaíocht ar fáil sa bhaile freisin, agus tá na háiseanna sin ar fáil, agus tá sé ceadaithe daoibh na háiseanna sin a úsáid. Ní beidh mé ag déanamh scrúdú litriú nó rud éigin mar sin libh, mar níl sé sin réalaíoch a dhéanamh agus sibhse sa bhaile. Beidh mé díreach ag cur rudaí amach chugaibh le déanamh ionas go bhfuil fhios agam go raibh píosa tuiscint agat ar an ábhar a bhí clúdaithe agam go dtí seo. So mar sin, ceartóidh mé an gnáth obair a dhéanann tú agus tabharfaidh mé an grád dó. So beidh an grád bunaithe ar an obair sin atá déanta agat. So b'fhéidir go mbeadh ort alt a scríobh fút féin as Gearmáinis. B'fhéidir go mbeadh ort blag a scríobh faoin ábhar scoile is fearr leat. agus trí cúiseanna dó sin. Déanann tú mar is gnáth é sin agus tabharfaidh mé grád duit bunaithe air sin. Em. So éinne atá ag obair, beidh tú ceart go leor. Má leanann tú ar aghaidh leis an obair, ní féidir leat drochghrád a fháil. mar tá an grád seo i ndáiríre bunaithe ar dul chun cinn agus iarracht níos mó ná aon rud eile. Má tá tú ag taispeáint dom go bhfuil an dul chun cinn ar siúl agat agus go bhfuil iarracht á chur isteach agat, beidh tú foirfe ó thaobh an grád seo. So, tosóidh mé ag comhaireamh na marcanna rannpháirtíochta ón tseachtain seo, an Luan an seachtú lá is fiche. Ní beidh mé ag comhaireamh an tseachtain seo caite nó aon rud roimh an Cásc mar níl sé sin cothrom, caithfidh sibh bheith ar an eolas go bhfuil an obair seo ag dul i dtreo grád ag an deireadh, mar sin beidh mé ag tosú an comhaireamh ón Luan an seachtú lá is fiche. Mar sin, bí cinnte gach ceann de na ceachtanna Gearmáinise a dhéanamh as seo go dtí deireadh an téarma agus beidh an fiche cúig faoin gcéad sin ina iomlán agat. So, beidh fiche cúig faoin gcéad ag gach duine má déanann tú an obair gach lá agus má cuireann tú píosa iarracht isteach agus beidh an seachtó cúig faoin gcéad eile bunaithe ar an méid atá ar siúl agat sna measúnuithe sin. So tá súil agam go bhfuil sibh ag mothú go bhfuil sin cothrom agus soiléir agus nach bhfuil aon rud rúnda nó deacair ag teacht i bhur dtreo. Éinne atá ag déanamh an obair go laethúil, go leanúnach, beidh tú ceart go leor. Éinne nach raibh ag déanamh an obair go dtí seo, tá deis agat as seo ar aghaidh chun iarracht a chur isteach chun an obair sin a dhéanamh. mar is féidir linn líne a tharraingt faoi gach rud a tharla roimhe seo agus beidh gach duine ag tosú amach ar leathanach glan nua ar an seachtú lá is fiche. So, le sin ráite, cuirigí bhur n-iarracht isteach, déanaigí gach rud gur féidir libh ar an gcaighdeán is airde agus is féidir libh agus tá súil agam go mbeadh sibh ar fad sásta leis an dul chun cinn atá déanta agaibh, idir inniu agus deireadh an téarma seo ionas go bhfuil muid in áit maith agus muid ag tosú ar ais ar an scoil an Deireadh Fómhair seo chugainn. Má tá ceist ar bith ag éinne agaibh ná bíodh drogall oraibh ríomhphost a sheoladh chugam leis an gceist sin agus ansin tiocfaidh mé ar ais chugat chomh tapaidh agus is féidir leat. So sin mise, auf Wiederhören und bis nächste Woche.